An bɛ kuma laban ni min ye o de seli min ne o dugu bɛ jɛ zakatu fitiri bɛ bɔ seli min na seli fana nana diinɛ kɔnɔ madina sigi san filanan mais an kana n'a fɔ ko seli fitinin an k'o dabila a mɛnna an da kɔnɔ a degera an da kɔnɔ bɛɛ ko seli fitinin e yɛrɛ n'a fɔra e yɛrɛ kuturu ma k'e fitinin i tɛ jɛn n'a ye madunin han sumayilanin ni maa yɛrɛ min y'i tɔgɔ bɔ yen k'a kɛ nin ye i tɛ jɛn n'a ye dɛ bon aliidu alifitiri mini seli walima suntigɛ seli a fɔcogo ka ca minnu n'an ka kan k'an da dege o la an ka fitiniko in bɔ a la nin don belebeleba in don min alijana da seegin bɛ yɛlɛ k'a finɛtiriw yɛlɛ don min mɛlɛkɛw bɛ

Walihamdulilahi kasira wa subahanallahi bukuratan wa asila allahu akbar o bɛ bɛɛ da don min n'an ko k'o don fitinin o man ɲi dɛ donc selidon ala barikada don de don selidon ala bonya don don selidon an b'an pari ka janaba ko an ka fini min ka fisa ni fini bɛɛ ye k'o don an na ka dumuni kɛ selidon mini seli min filɛ n'an bɛ bɔ an ka dumuni kɛ an ka bɔ ni jumɛn ye ala tɔgɔ allahu akbar kabiira walihamdulilahi kasira wa subahanallahi bukuratan wa asila allahu akbar la ilaha illallah nin y'a fɔ cogo dɔ ye ni fɔ cogo wɛrɛ min ka nɔgɔ i ma i b'o fana fɔ i bɛ bɔ n'o de ye sira kan sira min i bɛ na sira wɛrɛ fɛ ka misiri magɛn ka se misiri kɔnɔ ni misiri kɔnɔna don i bɛ jɔ fila seli ni misiri kɔnɔna tɛ i b'i sigi kɛnɛba kan foyi t'i da subahanallahi alihamdulilahi la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walilahil hamdu nin fana y'a fɔ cogo dɔ ye k'i sigi k'alimami makɔnɔ k'i sigi ni ala kosuma ye k'i sigi ni ala barikada ye fo ka na alimami na a bɛ wuli ka seli ka kutuba kɛ ka salamu bila ka ɲɔgɔn fo ka sira minɛ sira min i nana fɛ ka taa sira wɛrɛ fɛ i taatɔ ye maa minnu ye sira kan k'olu fo i natɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu ye sira kan k'olu fo i bɛ se ka tɛmɛ kare dɔ kɔnɔ e yɛrɛ bisimila yen mɔgɔ tun bolo k'e ye maaba ye k'i tɛ sɔn ka don nin kare kɔnɔ k'i tɛ sɔn ka jɔ ka mɔgɔ fo a dɔw ka ɲi i k'a kɛ i sen la ni yɔrɔ ma janya pour que i ni minnu ma deli ka ɲɔgɔn ye n'u y'i tɔgɔ mɛn walima a bɛ ɲɔgɔn ye mais tuma bɛɛ e de ye mobili kɔnɔ a bi ye seli ye koyi karisa b'a sen na han karisa tɛmɛtɔ filɛ nin a y'i jɔ ninnu ka da la ee ja yɛrɛ bonya ci tɛ o ne yɛrɛ bolo k'a tɛ don mɔgɔ la ee ne bolo k'a tɛ mɔgɔ fo selidon bɛ na ni nin bɛɛ banni de ye an ni ɲɔgɔn cɛ pewu aa ne tun bolo k'a tɛ yɛlɛ ee ne tun bolo k'a tɛ tan ja a bɛ tan de donc selidon donba de don don min don jurumuyafa donba don an ni ala cɛ fɔlɔ kelen o de kosɔn a don na an kan ka yafa ɲɔgɔn ma don min don hinɛ donba don an ni ala cɛ o de kosɔn a don na an kan ka hinɛ ɲɔgɔn na an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ bɛ minnu cɛ ni selidon m'a ban ne t'a dɔn a ye ban don min na furugufurugu bɛ minnu cɛ ni selidon m'a ban ne m'a dɔn a ye ban don min na ni mɔgɔ min ser'i ma k'i fo ko b'aw cɛ funun na ko b'aw cɛ furugufurugu la n'a ko kari yafa i yafa yafa in ka bɔ i da a k'a sɔrɔ a b'i dusukun na kana yafa bɔ i da a kɔ donnen k'i dabulu sama naafigi maa bɛ yafa e ma kafiri maa bɛ yafa e ma bi selidon i bɛ na ko an ka yafa i dun y'an tɔɲɔ non o to yen n'a ko yafa yafa n'a ko yafa selidon min f'i ye yafa koyi n'i ma yafa wa ala yafara ala yafalen don dɛ mɔgɔ mɔgɔ ni yafa ɲini i fɛ selidon n'i ma yafa ala yafalen don ɔ e ka yafa wala tɛ k'i bɛ jigin ala de kan wa ala yafara a tigi ma lahara foyi t'i n'a tigi cɛ o la selidon an ka yafa ɲɔgɔn ma selidon an wuli k'an sen ta ka taa bɔ an sinjiw ye k'an sen ta ka taa bɔ an balimaw ye an baw bɛ kankari dɔ d'aw ye telefɔni nana ala ka nɛɛma don whatsapp nana ala ka nɛɛma don an bɛɛ kɛlen bɛ ka gurubuw créer balimaya gurubuw bɛɛ kɛlen bɛ ka dukɔnɔ gurubuw créer balimaya gurubuw ne kɔni bɛ min fɔ k'i sigi i nɔ na k'a kɛ foli cili ye ka dɛsɛ ka wuli ka taa an k'a lajɛ an k'o dɔw dabila dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen kana telefɔni c'a tigi ma kana message c'a tigi ma kana sms c'a tigi ma i kan ka wuli de ka taa a tigi fɛ yen o de ka kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan f'an k'o faamu an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw woloma min ni sms ka kan o ci o ma min ni vokali ka kan o ci o ma min ni sen yɛrɛ de ka kan wuli ka taa n'an k'an b'a bɛɛ k'an sigilen an balima bɛ tiɲɛ dɛ e n'a bɛ ka kuma kalo joli i tulo b'a mankan la mais i ɲɛ t'a la ko bɛ se k'a sɔrɔ a ye maloya k'a f'i ye degun bɛ se k'a sɔrɔ a ye maloya k'a f'i ye aw bɛ to ten fo san kelen aw tulo bɛ ɲɔgɔn na mais a tɛ taa ɲɔgɔn sira bɔ bilen aa n'a ma faamu hali kunun i y'a wele k'a sɔrɔ a ka haramu i n'a cɛ a ka ca ni san kelen i ma s'a fɛ yen telefɔni ye nɛɛma de ye dɛ ne ma fɔ a ma ɲi dɛ a ka ɲi sms ka ɲi vokali ka ɲi nin bɛɛ ka ɲi mais min ka ɲi n'a bɛɛ ye ka wuli ka sabara don walahi ka wuli ka sabara don ka taa i balimamuso fo fo a ka quartier la o bɛ min ɲa ye o bɛ tin min don aw cɛ o bɛ hinɛ min don aw cɛ o bɛ kanu min don aw cɛ n'i kun y'i sigilen to i ka so kɔnɔ ka vocal ci a ma o kun t'o don aw cɛ donc o la an b'o fɔ aw ye vocal cilaw a kana bɛɛ kɛ vocal ye dɛ selima foli fɛn min don an ka jamana laada don wa an ka jamana laada kɔrɔba don wa balimaya jiri falen sanba don k'a gili falen kura ye k'a sɔn kura ye ka kanu bonya kura ye ka sinjiya bonya kura ye balimaya la furufuru dɔ bɛ se ka kɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ selidon yɛrɛ bɔɲɔgɔn ye b'a bɛɛ ban o b'a bɛɛ ban donc an bɛ min fɔ aw ye selimafoli la a ka foli in kɛ ni sen tali ye i karamɔgɔw i sen ta i ka ɲɛmɔgɔbaw sigida maabaw i sen ta i sinji ka wuli ka taa fɛ yen sinjiya tuguli kosɔn i sen ta i balimaw i falamɔgɔw ka jigin i falamɔgɔw ka yɛlɛ i balamɔgɔw ka jigin i balamɔgɔw ka yɛlɛ i kɔrɔmamɔgɔw ka yɛlɛ hali dɔgɔmamɔgɔw ka jigin balimamuso i sen ta e n'i ka waritigibaya e n'i ka sebaya ala y'e de kɛ fɛn ye du bɛɛ e ka wuli k'i sen ta ka taa i balimamuso fantanw fɛ yen e k'a lajɛ a bɛ min sama bani e k'a lajɛ o sigida in na yen a b'a yɛrɛ bila bonya plasi min kɔnɔ tan bani o wa ni e ye message ci n'i balimakɛ de awɔ kɛ kari hɔn a nana f'i fɛ yen walahi o yɔrɔ in kɔni du kɔnɔ yen sigida la yen mɔgɔ k'ale ye e fɛ yen o bɛ bonya min sama o temps kɔnɔ o ka bon dɛ donc an k'an hakili to selima foli la an ni ɲɔgɔn cɛ an kana dabila et puis an denw an ka u bila ka taa foli kɛ denw bɛ sigida kɛlɛ caman ban denw bɛ balimaya kɛlɛ caman ban denw bɛ kanu don sigida mɔgɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ e taara karisa den taara karisa fo a ye wari d'a ma a nana a yira a la ne bɔra karisa de fɛ yen a ye nin di ne ma hali ni ko bɛ e ni o karisa cɛ o na nɔgɔya sa Ɔ, denmisɛnninw fana bɛ foli minnu kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ funu caman ban a bɛ kanu caman sabati ka i den taara mɔgɔ dɔ fo o ye nin d'a ma a nana a fɔ e ye e k'a lajɛ i bɛ kɛ o tigi fɛ cogo min na donc denmisɛnninw a b'a janto la selidon n'a b'u labɔ a y'u bilasira taa karisa ni karisa fɛ yen a ye segin nin ɛri hali bɛ telefɔni nimoro sɛbɛn ka bila u kun nin bɛɛ ye fɛɛrɛw ye denmisɛnnin bɛ se ka bila kadiri dɔ kɔnɔ cogo min na selidon ka telefɔni nimoro sɛbɛn ka bila a kun ni aw tununna a ye nin yira dɔ la ka weleli kɛ a ye taa kari ni kari ni kari de fɛ yen a kana tɛmɛ o kan nin ɛri mana se aw ka segin donc denmisɛnninw fana ka labɔ k'u pari k'u bila sira k'u ci i balimamusow ma k'u ci i balimakɛw ma k'u ci sigida mɔgɔw ma foli la nin bɛɛ den jogo don dɔ ye nin bɛɛ ye den ladamu sira dɔ ye min b'a to a b'a dɔn hadamadenya ye fɛn min donc o la an bɛ kuma laban ni mun ye o ye jamana ɲɛmɔgɔw jamana faamaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la selidon polisiw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la mobilitigiw ka mobili boli dɔndɔɔni mototigiw ka moto boli dɔndɔɔni n'ala y'a don jira an na o tuma na bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la maa si kana i ka hakɛ dan tɛmɛ n'i ka hakɛ tɛmɛ i bɛ se mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ ma k'o tigi tɔɲɔ donc selidon ala ye seli mun di silamɛw ma seli fila don mini seli n'o ye sunkalo seli ye ani layafa seli a bɛɛ dira an ka ala bato a kɔnɔ a bɛɛ dira an ka ala fo an ka ala barikada an ka ala waleɲumandɔn an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra ala bɛ hinɛ an na ala bɛ yafa an fana ma n'an tora ten alijana mun n'an b'a ɲini ala bɛ o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ka o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ foli lakuraya lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen la ka foli lakuraya An ka kameraman n'o ye garange yɛrɛ ye mana dunbiya ale ka baara de ye nin ye Facebook sanfɛ ani YouTube ka page in dayɛlɛn pour que aw k'aw sigilen to aw sigiyɔrɔ la ka diinɛ lakodɔn aw sigiyɔrɔ la fɛn o fɛn n'i b'a kɛ diinɛ kɔnɔ k'i k'a dɔn o de ka kɔrɔ a kɛli ɲɛ n'i y'a kɛli bila dɔnni ɲɛ kɛli tɛ ɲɛ cogo si de la mana an b'a yɛrɛ fana fo a bolo bɛ baara min na ala ka barika don a la an bɛ foli lakɔrɔ an ka misiriba n'o ye lafiyabugu misiriba alimami alimam asherifu amidu umaru hayidara an bɛ alimamu bɛɛ lajɛlen fo ale tɔgɔ la alimam sise alimam buwa hayidara ani seliwelelaw bɛɛ lajɛlen ani misiri mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ala ka sunkalo in timɛko ɲuman ala ka o nɔgɔya an ye an ye bato minnu k'a kɔnɔ fo ka se bi ma ala ka sɔn a bɛɛ la a bɛɛ sara ala k'a k'an ye alijana ye ala k'a k'an ye bɔda ye ala k'a k'an ye nɔɔrɔ ye ala ka hinɛ s'an ka taabaaw ma an ka jamana fana bɛ lahala mun na basigi ni cɛbɛn ni kɛlɛ ala k'o don an ka jamana kɔnɔ bana min bɛ ka diɲɛ kamanagan n'o ye korona ye ala ka bana in ta ka bɔ diɲɛ kan ala ka diɲɛ kisi ala ka diɲɛ bɔ a bɔda ɲuman fɛ